Musadatenge wa mwana kale, dziwani izi. Video ya lero tikuyipanga chifukwa cha munthu amene anatipempha kuti ineyo ndifuna ndikwatire mkazi komano ali ndi mwana kale. Ndi chani chomwe inuyo mungathe kundilangiza olo kundiuza? Choyambirira chimene mukuyenera mudziwe ndichonena kuti it's indeed a blessing. Munthu wina aliyense ndi munthu wofunikira. Value ya munthu simaluzika chifukwa cha china chake chimene iyeyo wapanga kuti kaya ali kale ndi mwana kale, kaya anakwatiwapo. munthu wachoncho amathanso kukhala wabwino kwambiri kusiyana ndi munthu amene sanapangepo chimenecho nchoyambirira chimene wina aliyense akuyenera achidziwe so its a blessing kukwatira mkazi kaya mwamuna amene ali wamwana kale komano chimene mungadziwe nchonena kuti chinthu china chilichonse pa moyowu chimabwera ndi ma challenges nde lero tifuna tigawane ma challenges okwanira 7 tiyambe ndi challenge yoyambirira ya number 1 imeneyi ndi divided attention and priorities Inu ngati mukukwatira mwamuna amene ali ndi mwana kale kapena mkazi amene ali ndi mwana kale, muyembekezere kunena kuti attention yake izikakhala divided. Si nanga ali ndi mwana amene mwanayo alibe makolo ena aliwonse koma iyeyo. So, nayenso ama akuyenera eti amenewo ndi malamulo ake akuyenera apereke attention yonse kwa mwanayo. Priority yonse ikuyeneranso ip- i- ikhale kwa mwanayo. So amayang'ana inu komanso azikayang'ana mwana. Zimenezo mukuyenera muziyembekezere. Osati muzikapanga nsanje kuti bwanji ukupereka attention iyi kwa mwana. izozo sizoyenera and inuyo simukuyenera kuti mukapange zimenezozo and izizi zimachitika kaya ndi pa mafinances kaya ndi nthawi yake amayipanga divide ndithu kaya ndi care kaya ndi chikondi chikapangidwa divide and musakadzidzimuke ndi zimenezo muyembekezere zimenezozo chinthu china chimene mukuyenera muchidziwe cha namba 2 parenting conflicts ndizotheka ndithu kunena kuti if you don't share the same parenting style zimatha kudzetsa ku mikangano pakati panu si nanga mwana uyo ali mnyumba mwanu ndipo iwe umatha kukhala pali zina zake zimene ukufuna zoti zizichitika kwa mwanayo komanso mwina mkazi uja atha kukhala ndi zina zimene akufuna zizichitika kwa mwanayo so pamathanso kukhala kukangana kuti akanakhala mwana obereka ine bwezi ndikutere chifukwa choti mwanayo sa- sinabereke ndine chabwino so pamatha kukhala ma conflicts and that's just normal you know anthufe ndife anthu osiyana and sitingapange zinthu zofanana and that's just normal and uyembekezere zimenezo and mukazipange approach ndi open mind komanso mtima umene uli woti ukhonze zinthu ndiye mutha kukapanga struggle eti ndi role yokhala kholo mmene mujamo ndikuyamba kumazifunsa kuti kodi ineyo ndinedi kholo la mwanayo eti am i a parent or just a step parent or just a supporter ukayamba kudzifunsa kuti kodi nde mwandipangadi ineyo kuti ndikhale kholo la mwanayo kapena chabe ndine mwana wa- amene ndi kholo lomupeza kapena ndine chabe sapota challenge ina number 3 imene mukuyenera muyembekezere mukakwatira munthu amene ali kale ndi mwana ndi relationship with the child ubale umene mukaupange ndi mwanayo nkuzotheka kumayambiriro mwana kumakupangani resist kumakuzembani kumakuonani ngati inuyo mwina ndinu intruder eti kuti inunso si kholo lake ndinu rival this is just normal moyo ndi mmene umayendera and kuti mukapange build kukhulupirirana pakati pa mwana ndi kholo lija umatha kupezeka zoti kwakatenga nthawi and mukafuna kuzipanga rush kuti zitheke zimatha kupanga backfire so you have to give it time trust building trust takes time tilowe challenge ya number 4 ex partner involvement ngati mwatenga munthu amene ali kale ndi mwana palinso ma chances onena kuti uh, wachikondi wa munthu woyambirira wa munthuyo atha kumakadzetsa zinthu zina m'banja muja so patha kumakakhala friction patha kumakakhala nsanje patha kukakhala interference mwina iyeyo afuna kuyankhulana ndi mwanayo or afuna ampangire china chake mwanayo inu ndikukhuzidwa mukazizindikira zimenezi ija komano this is the thing chimene mukuyenera muchidziwe kumayambiriro komwe tilowe ku challenge ya number 5 financial strain si nanga tiyerekeze mwamuna alinso ndi mwana ndiye kuti akuyenera definitely ampangenso support mwana uja ndiye pamakhala ka strain inuyo ndikuyamba kukhuzidwa or kuyamba kunyasidwa ndi zimenezizi komano kaya ma school fees kaya kumugulira zina zake zosowa and ma disagreements atha kupanga rise komano this is just okay as long as winayo ali so open pa zimene akuchita komanso inuyo you are able to contribute for whatever is happening and pali anthu ena ake amene amatha kundisangalatsa when it comes to these things kuti mukafuna kumpatsa school fees mwana wanuyo muzindipatsa ine ndamene ndizimpatsa zimatha kukhala bwino kwambiri chifukwa zimadzetsa kuti mukhale omasukirana komanso pasakhale china chilichonse chobisa pakati panu challenge ya number 6 emotional challenges chifukwa chonena kuti mwakwatira munthu amene ali kale ndi mwana zimakhala zonena kuti patha kukhala ma chances eti onena kuti mwina winayo sanapange heal fully ku relationship imene iyeyo akuchokera so zimatha kufalikira mpaka nakukalowa m'banja mwanu so pamatha kukhala ndithu mavuto ena and pa chizungu timanena kuti unresolved baggage eti zimathanso kupanga affect banja lanu wabwera ndi katundu amene wachoka naye uko kukalowa naye m'banja so zimatha somehow kupanga affect banja lanu you may also feel compared to other child's parent Nthawi zina amatha kuyamba kukufanizirani ndi kholo lina la mwanayo. Koma bambo ake ndiye amamuguliratu Jiggies everyday, inu ndiye simumagula. Eh, komatu amayi ake amamupangira zakutizakuti everyday, inu ndiye simumapanga. Amenewa ndi ma challenges enanso amene mungathe kukumana nawo mukakwatira munthu amene ali kale ndi mwana. Challenge ya number 7 yomwe ili yomalizira, inheritance and family issues. pamatha kukhala mavuto eti tiyerekeze inu mwina mwabereka ana mwana winayo anampeza ndi omupeza m'banja ana awa kukhala ndi vuto ndi awa kuona ngati mwina we are treated mosiyana m'banja muno and pali ena amatha kumazipanga zimenezi kupeza zoti ana awo kumawatumiza sukulu zabwino step child ndiye kuyamba kumamutumiza sukulu ya boma or sukulu imene ili yotchipa and izizi ana aja amazipanga observe and zimadzetsanso mikangano kusagwirizana pakati pa ana even makolonu and izizi zili ndithu ndi vuto limene uh, mukuyenera muzikambirane in the first place now chimafunikira kuchita ndi chani kuti musamakhale ndi mavuto ngati amenewa choyambirira pakhale clear communication mukhale anthu oyankhulana momveka bwino komanso momasukirana osabisirana pakati panu komanso pakhale patience and respect kupirira komanso kulemekezana komanso